Táim chun labhairt inniu mar gheall ar aiste a scríobh agus cad is aiste mhaith ann. An chéad rud a déarfainn ná go bhfuil sé ana thábhachtach ar fad an cheist a fhreagairt agus sin é an chéad rud i gcónaí agus aiste á scríobh agat ná an cheist a léamh, nótaí a dhéanamh amach a bhaineann leis an gceist, b'fhéidir go bhfuil téamaí áirithe nó focail áirithe go bhfuil tábhacht ar leithligh leo in sa cheist agus iad san a bhreacadh síos agus ansan déanann tú an aiste a chumadh dá réir sin ach Botún an-mhór is ea í gan an cheist a fhreagairt, agus abraimís dá dtarlódh sé go scríobhfadh duine éigin aiste nár fhreagair an cheist, fiú amháin sa chás is go raibh fiúntas an-mhór ins an aiste, ní fhéadfaí mórán marcanna a thabhairt don duine sin mar ná raibh an cheist pléite i gceart acu agus sin é an chéad rud, an cheist a fhreagairt. An tarna rud ansan ná atá fhios agamsa anois lucht na chéad bhliana go mbeidh aiste le scíobh agaibhse ar Fiche Blian ag Fás. Agus is dócha gurb é atá i gceist ansan ná beidh beidh ceist ann, beidh an cheist le freagairt. Agus na nithe ar fad a bheidh á phlé agaibh san aiste tá sé an-thábhachtach ar fad tagairt a dhéanamh don dtéacs agus anailís a dhéanamh ar an dtéacs féinig mar chuid de san. Mar sin ní fiú an cheist a fhreagairt agus gan tagairt chruinn a dhéanamh don dtéacs. An aiste ídéalach? Is dócha éiríonn leis an mac léinn an anailís agus an cheist a fhí ar a chéile. Mar sin plé atá á dhéanamh agat ar an ábhar agus ar an leabhar go háirithe, ach má thugann tú samplaí de rud éigin ins an aiste, tá sé an-thábhachtach tagairt a dhéanamh don dtéacs agus a rá you know, mar shampla, tá a leithéid seo á rá agam, tá sé le fiscint sna háiteanna so X, Y, Z agus déanann sé sin ana-shoiléir é. Tá sé an-thábhachtach chomh maith a bheith soiléir. Nuair a bhímid ag scríobh, sinn féin, uaireanta braithimid agus sinn ag scríobh go bhfuil an rud atá á rá againn an-shoiléir, ach is minic ná bíonn sé chomh soiléir agus a cheapaimid. Mar sin tá sé an-thábhachtach léamh siar ar an aiste agus ceist a chur ort féin, An é seo a bhí i gceist agam i ndáiríre? An bhfuil sé sin ráite i gceart agam? An bhfuil sé sin soiléir? An é sin a bhí, an é sin an pointe a bhí i gceann agam, bhuel sé sin tar éis teacht trasna. Rudaí beaga mar sin. Ansan leabharliosta, tá sé an-thábhachtach ag an leibhéal so, ag leibhéal na hollscoile, a bheith ag léamh mórthimpeall ar an abhar agus ba cheart go mbeadh leabhartha áirithe nó ailt áirithe roghnaithe agaibh ón leabharliosta agus go mbeidís léite agaibh agus go ndéanfadh sibh tagairt dos na hailt agus dos na leabhartha san nuair a bhaineann siad le habhar. Aon uair go ndeineann sibh tagairt d'alt nó do leabhar tá sé an-cheart, an-tábhachtach tagairt a dhéanamh do san go cruinn. Mura ndeineann sibh é sin go cruinn bradaíl liteartha nó bradscríobh atá ar siúl. Mar sin tá sé an-tábhachtach chomh maith leabhrán stíle na rannóige a léamh agus taithí a fháilt ar an gcóras tagartha. Séard a bhíonn i gceist le córas tagartha i ndáiríre ná, mar shampla, má theastaíonn uait cúpla líne, b'fhéidir, ó alt de chuid Liam Uí Mhurchú a lua san aiste, mar shampla, ba cheart é a lua. am na línte a thabhairt idir lúibíní agus ansan tagairt a dhéanamh dos na leathanaigh, don líon, don saothar agus an áit go bhfuil an saothar le fáil agus don údar. Sin é is brí le córas tagartha agus ansan ag deireadh na haiste cuireann tú na foinsí ar fad a úsáidis isteach insa leabharliosta. Ag an am gcéanna, nuair a bhainimid úsáid as saothair eile mar chuid den aiste, tá sé an-tábhachtach go mbainfidís le habhar agus go mbainfidís leis an gceist. Mar sin, caithfidh tú na foinsí a úsáideann tú a cheangal isteach leis an gcéad rud a luas inniu, sé sin, an cheist a fhreagairt. Agus fágfaidh mé ansan é.